Ọnọdụ ndị afịa Ọnọdụ ndị afịa bụ mgbe ndị Wawa TV ji ejikọ ndị na-ego afịa na ndị na-ele afịa. Na nke izu a, anyị bidoro n'Ogbete wee si n'Ogbete wee jewe n'Ogui Road ịfụ ndị na-ele afịa. Ee, geenụ ha ntị, werenụ igwe okwu ha ma na-atụnyelu ha na ọ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ka ha bụ. Ngwa, gee ha ntị n'ọnụ. Nwaada Chinyere Okoye, Anyị bụ ndị Tony Wilson Global Communication nke dị na nọmba 10 Railway Line Ogbete Enugu. Anyị nwekwara ngalaba na Abakpa n'Ukwu Akị bus stop. Anyị na-ere foonu dị iche iche. Foonu ọbụla ị chọrọ igo, ma ndị nnukwu ego, ma ndị obere ego, ị bịa, ị ga-enweta ya na Tony Wilson Global Communication. ọ bụrụ na ị bịanwuro n'Ogbete i jee na branch ngalaba anyị dị na Ukwu Akị Abakpa i nweta ya then anyị nwekwara ndị ọzọ anyị na-elekwa dịka Oraimo Power Bank na ndị ọzọ accessories ndị ọzọ ga-enyekwara gị aka ndị fonu na-eyuzu ị ga-ejikwa wee nyere ndụ aka nwekwara ụzọ ọdụ- ụzọ ọzọ dị iche ị ga-ejikwa wee goro foonu n'aka anyị dịka a na-akpọ easy buy ọ bụrụ na i nweghị ego gị i nweghị complete money i weta half ego ahụ anyị akwụtọpụrụ gị nke fọnụ i were fon gị naba ị na-akwụta ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa akara ị ga-eji nweta anyị bụ 070 040 694 43706 ma ọ bụ O seven O six nine four four three seven zero six ma ọ bụ O nine one five four zero six five nine nine three. Akara naabọ a ị ga-eji ya wee nweta anyị mgbe ọbụla. Ị chọkwa ka i goro ka anyị wetara gị, anyị na-emekwa ya otu aka ahụ.
afa m bụ Mr. Osai Ikechukwu a.k.a. Ogbu Ọja ihe e jiri mara m bụ igbu ọja nakwa ịzụ ahịa ahịa m na-azụ bụ anything that has to do with culture anyị na-alụ okpu ndị igwe anyị na-akwakwu ma akwa ndị igwe anyị na-alụ ma bead ma bead lọlọ ma ndị na-agba nkwụ ma renting ma buying nwero ka ya nọhụ anyị na-agbashi mbọ ike ị make sure na omenala igbo ama anwụ na onye na-amaghị ebe o si pụta bụ onye iberibe ka ọ bụ igbo amaka igbo amaka ị chọrọ okpu ndị ichie ma ụdị nke a kpu l'ishi ma short one ma long one ọ dị ya o nwee special one ị chọ ka a rụọrọ gị ị chọ ka a kpara gị okpu bead ị chọ ka e dere gị okpu afa nke ọ bụla ị chọ ọ ya ka anyị ji biri o nwere ihe ọzọ anyị na anyị sign o nwe ihe ọzọ anyị na-arụ na-abụghị ya ọ biri ka ị chọ ka a lụọrụ gị anything that has to do with culture na anyị na ya shop nọmba m dị n'Ogbete Main Market I4 nọmba 16 phone nọmba m bụ 081 680 986 45 another one 090 680 680 0966 anything ị chọ banyere culture anyị nọ ma na WhatsApp ma na Facebook mee ka anyị mara na nkwa anyị na-ekwe gị bụ na ị ma gba last na ihe i ji maka ya wee chọrọ anyị bịa na ị ga-enweta ya na ego gị aman la gị n'iyi ndewonu ogbu ọja ee nnukwu mmadụ Ka e mesịrị nke a, anyị si Ogbete Main Market wee banye Ogui Road.
Afa m bụ Onyia Christian Chibuzor. Afa ọlụ m bụ Prisval Technology. Anyị na-anọ na opposite Ogui Police Station. Ee, nọmba ọfịs anyị bụ 78 Ogui Road. And anyị na-elegasị

and um, with other electronics anyị nwekwara na shop anyị nwere ike idelivari gị ebe ọbụla ị chọrọ na Nigeria anyị na-elekwa na-emekwa install any kind of um, CCTV solar and um, intercom electric fencing ebe ọbụla ị chọrọ ka a lụọlụ gị we'll take care of that na-alụ or estate or ụlọ ụka or ụlọ obibi or hotel or church or offices or eh, business eh, center anyị ga-edeliva nwulu gị quantity one ọbụla ị chọrọ one ọbụla i si wee chọọ ya ma mee ka ị chọọ na imeli ya ọ dịrị gị perfect otu i si wee chọọ ya and em, Nọm um igwe okwu anyị bụ 08037841576 igwe okwu anyị bụ 08037841576 and ọkwazi our WhatsApp line and our second line bụ 08092218180 our second line bụ 080